Moni, ndine Jack nde dzulo pa 10 March 2025 kwachitika ngozi ya pa nyanja. Ngoziyo yapangika ku North Sea kumbali za ku UK. Mashipi awiri akuti apanga ngozi agundana. Shipi yoyamba dzina lake ndi Solong Solong ndi cargo ship inanyamula makontena, katundu, ya ku Portugal imachoka ku Scotland imapita ku Netherlands. Nde ship ina dzina lake Stena, imeneyono nde thanka ya usa, inanyamula mafuta imakatula ku base ya usa, mafuta a usa army, a ku navy ya. nde thankayo inali yone yoti yapanga anka yayima pamene inalipo eti yone yoti ayi- yamangiriridwa sikupita kwina kulikonse nde akuti kunali chifunga eti kunali fogi kwambiri ati sikumaoneka angopeza kuti thanka ili stationary sikupita kwina kulikonse kwangotulukira solong ija ikuthamanga ati inali kuthamanga 16 knots yangopita straight kukagunda chani kukagunda thanka ija nthawi yomweyo pabuka chimoto pamene paja nanga si mafuta endi moto wake osakhala bwino adzaoneni nde anthu amene analimo anapeza kuti anadumphira m'madzi Solong has collided with tanker Stena Immaculate in the outer anchorage. Both vessels are abandoning. Vessels who have firefighting equipment. ena anapeza kuti akwera ma, ma lifeboats koma munthu mmodzi wasowa sakumpezanso i think akukhulupirira kuti munthu ameneyoyo basi watani wamwalira pamene wina wavulala kwambiri ampulumutsa koma nde anthu onse amene apulumuka pamodzi ndi 37 pamene mmodzi wasowa ngozi yake yongodabwitsa kunena kuti akontenawo samaona kuti kusogolo kwaima shipi ina nde dzulo kunatchuka kunena kuti no zomwe zinali mu containamo akuti munali chani munali cyanide cyanide ndi poison poison uja amene maspai amagwiritsa ntchito aja akakhala kuti asala pang'ono kugwidwa akamaona kuti iye atigwira atigwira amangoponya mkamwa nkufa nthawi yomweyo ndi oonera kuti munthu umafa pompopompo ukangotani ukangodya cyanide nde kunatchuka kuti munali cyanide anthu nkumati ah cyanide amapita kuti cyanide wambirimbiri mpaka na makontena koma lero asintha eni ake a makon- ship ya makontena awa kunena kuti ayi munalibemo cyanide koma izo nzonena kuti pafunikano maumboni ambiri kuti pamvetsetseke kunena kuti munali chani and nde tankayo sinamire ngakhale ya- yakhapika pakati yakhala ngati yaonongeka kwambiri moto umayaka m'madzi nanga si mafuta eti koma thanka siinamire fa cha mmene amazimangira masiku ano akamamanga ma, mashipi awo amayipanga kunena kuti ikhale yayitali kwambiri iyo ilinso ndi macompartment aja amapanga kunena kuti ngati yabowoka apa madzi akamalowa penapa ndipotseka madzi aja sapitanso mbali inayi amakhala ngati kuti madzi aja atsekeredwa ali mu compartment imodzi yokha ndi mmene amaimangira especially kunena kuti pakapangika ngozi zina zilizonse isamatani isamamire nde siinamiredi ikadali pamwambapo ngakhale yapsa kwambiri nde azaumoyo akudandaula oyang'anira zinyama kunena kuti zinyama m'madzi zionongeka zifa nanga si dzimafuta zonsezo mwatayikira zimafuta zambiri olonso anthu enanso akhalenso kuti zachita affect madzi amenewo onena kuti asakanikirana ndi mafuta nsomba zipezeka kuti zikutani zikufa mbalame zimene zimadya nsombazo zipezeka kuti zachitidwa affect nde akusakasaka njira yonena kuti chani akapopemo mafutawo akachotse akuti mwina akayika mapaipi pamwamba pa madzipo onena kuti azitani azichosamo mafuta aja ena akachitidwamo pampu akupeza njira zosiyanasiyana koma akuti zikhala zodula kwambiri kunena kuti atani akonze wreckage imeneyoyo chifukwa choti mafuta amenewo aononga kwambiri nde ntchitoyo yagwera uk kuti ndi yomwe itakonze nangasi mu north sea mo madzi amenewo ndi madzi aku uk nde ndi ntchito yawo kuti atani akonze zonsezo koma imeneyo ndi, nkhu- ndi ngozi imene yapangika dzulo yosamveseseka kuti mpakana kukaomba chinthu choti changokhala stationary chinavuta ndi chani mu containamo nde pakali pano akufufuzabe kuti amve kunena kuti chapangisa ngozi imeneyo ndi chani iyo inali update chabe mdziko mu kwambiri